ụmụ igbo ibe m ana m ekene unu unu abụọla chi unu etetana n'ụtụtụ ana m ekene onye ọbụna o lu na mgbede ụnyaahụ m wee sị ka m banye na fesbuk ka m nelie anya ife ndị ọcha na-akpọ fesbuk ama m na onye ọbụna ma ife m na-ekwu ya ka m nọ na-agụzi na-agụ wee gụta ebe m a sị na nwunye Buhari na wọchị egosili o yi n'aka na ọ 10 milion naira so ịmago na onye ọbụna na-edefu kọmentị onye ọbụna na-ede kọmentị nke mụnwa wee bịa wee dekwu nke m kama na m wee sị well na mụnwa achọrọ ịkweta na ọ Buhari gonyere ya na o nwere ike ọ bụrụ gift fa nyelu ya n'oge anyị na-amarọ o wee gbara ya ụbọchị a maka na ndị na-ekwu na-ekwu na-egosi ịmago fakt fa ji were ekwu na ọ 10 milion naira wọchị ka nwaanyị gba n'aka maka ife m ji ekwula ife a bụ na mgbe a na mgbe di ya nọ na-azọ ya bụ ọchịchị ife ejikwa na-ekwu ejikwanụ wee sị na ọ ezigbo mmadụ bụ na a sị na ọ da-ana ego n'iyi na ọ sọsọ ofu ụnọ ka ọ nwe na ọ dị ekwe ka mmadụ lie ego na even na ọ dị ekwe dị ka na ọ ma ekwe ka nwunye nwee ọfịs first lady ka a yala ịyafusi ego na ọ ga-ewebanata nke a na ọ ga-ewebanata nke a mana m na-asịzi o ọ na bụ ife niine anụnwa ọ bụzi mm, okwu nkịtị ka a na-ekwu ka ọ bụzi nke na nwunye ga-agbazi wọchị 10 milion naira well anyị wee sị ka anyị na-ene anya maka na ndị oyibo si na time will tell ka anyị na-ene anya ka anyị maa na ọ ga-esi na wọchị 10 milion naira wee banye n'ife ndị ọzọ mana ndụmọdụ dị n'okwu a bụ na ka anyị yala ije mabanye n'ime ịmago bido welie wee na-akọcha wee na-ekwu ịmago na-ekwugasị ife niile dị iche iche ka anyị chelụ ka anyị maa ka ọchịchị a ga-adị ka anyị maa ka ọchịchị a ga-adị ka ọchịchị mm, wọchị 10 milion naira nwunye yi maka na ọ bụrụ na ọchịchị a dị anya mgbe a ka anyị ga-eji wee mara na eziokwu dị na ya bụ okwu ndị mmadụ na-ekwu so ka anyị yala ibugodu ụzọ jee kwuba ajọ okwu dị na ya ka anyị chelụ ka anyị na-ene anya ka anyị fụ ka ọchịchị a ga-adị maka na ndị be anyị si na ekwulekwu ekwulekwu mere ọnụ so etu afụ nsifu wee kwuo ekita anụwa ka anyị na-enezi anya ka anyị ma ka anyị gba ọchịchị ga-adị mana sọsọ ife m nwakwukwọrọ na ya bụ na ọ bụ na nwunye Goodluck Jonathan bụ onye yifu ya bụ um, wọchị a ga-asị e nọ ndị odi na ojegoje zụta ego na omego nke a na omego nke a na omego nke a fa akpọrọ ibe ya ka fa si akpọrọ ya asị akwa na Goodluck achịkazikwa oge ọ chị kama na ife dị na ya bụ na-emeso onye ọbụla omume ị mala etu i si wee mee e, si etu a wee mee onye nke ọzọ na ọ bụrụ ị fụ onye nke ọzọ i debe ọnụ ọfụma wee kwuo mana ị fụzi onye dị ka ọ bụ onye South i debe ọnụ e, etu dị anya wee kwuo ị fụrụ na ọ dịrọ mma ka anyị na-emeso mmadụ ibe anyị etu anyị si chọọ ka mmadụ si wee meso anyị ọ bụrụ na mmadụ anụ ajọ akụkọ maka anyị tupu anyị ejekwulu onye a katọba onye anwa kwuba ife dị iche iche ka anyị jụgodo onwe anyị ajụjụ ife anụnwa anyị nụrụ ọ bụ eziokwu before anyị anyị anyị wee wụbanye wee na-ekwu ife ndị ọcha na-akpọ conclusion ọ gwụsị okwu dị n'ọnụ